Salut Internet maliyɛnw mandenkaw ko bɛ cogo di kori basi t'aw la ni basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen folen don foli min ni dan t'a la toujours balimakɛ de don a ka 24 ɛɛ a y'a fɔ CDR mɔgɔw ye habibu camu ko n y'a ka commentaire ye ɛ eh, habibu camu ne y'o de f'i ye malinka ni mɔgɔ si tɛ kelen ye réseau in sanfɛ a dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ muso la bɛɛ b'a dɔn malinka ye min ye anw tɛ yan mɔgɔ ko kama de anw bɛ yan jamana ko de kama anw ni arasibadi ka jan ɲɔgɔn na komi jɛlɛjala ni baji kana su ni ɲɛnama kɔnpare ɲɔgɔn na arasibadi ye cadavre de ye walahi arasibadi ye kara i bɛ cadavre dɔn de arasibadi y'o de ye a fɛbulilen don fo ka damatɛmɛ malinka ye cɛ de ye malinka ye cɛbakɔrɔ de ye malinka ye arasibadi sɔrɔ kɛlɛ la de nka bi an bɛ yɔrɔ jumɛn malinka sera ka min ɲa fasoko kɛlɛ la arasibadi ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ bilahi e ma arasibadi laban cogo ye ya i ma arasibadi i m'a laban cogo ye ne ko aw ɲa tɛ arasibadi la de ya n'aw tɛ se k'a conseiller mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu ɲa bɛ aw la min ta aw yɛrɛ kun ye bilahi e bɛna k'a fɔ ko wayi ko ko malinka peremera ko malinka tɛ yen ko hara an tɛ se ka malinka suteni n terikɛ caman b'an nɔ la yen dɛ anw tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ réseau in sanfɛ n'an ka kɛlɛ bori ka n'an t'i kɛlɛ ne y'a yira o la de k'a fɔ ko arasba tɛ den ɲɛnama ye e b'a dɔn fana k'a fɔ ko den ɲɛnama tɛ parce que kuma de t'i bolo dɔrɔn i nana commentaire la dɔrɔn ka na ni manamanakan dɔrɔn de sɛbɛn ka n'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko aw bɛ ka vi ne t'a dɔn vi naso sugu jumɛn de don maa bɛ se ka vi cogo jumɛn de la k'i faso ko to bɔlɔn la maa bɛ se ka vi cogo jumɛn de la k'i faso ko to kɔlɔlɔ kɔnɔ maa tun tɛ afiriki kɔnɔ min tun bɛ arazibadi bɔ kɛlɛ la min tun b'a bɔ révolution na mais bi a filɛ a ta kɛra dɔn de ani manamanakan a ta kɛra de ka bɔ afiriki ka na tubabu musokɔrɔbaw de ɲini faransi yan a y'anw sɔrɔ faransi yan de dɛ anw b'a dɔn min b'a kɔnɔ an faso de ɲɔgɔnna tɛ anw tɛ yan tubabu muso ɲini kama dɛ anw bɛ an ka jamana ka kɛ komi yan kɛcogo an ka jamana ka fisaya ni komi yan kɛcogo bi arazibadi bɛ lahala min na hara maloya bɛ arazibadi yɛrɛ kun na hara maloya bɛ arazibadi nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na c'est-à-dire mɔgɔ caman ye ne ta privé la kunun ko vraiment ko a kɛra olu bolo maloya dan de ko a kɛra maloya dan yɛrɛ yɛrɛ de ko n y'u lamaloya ko hali ni ye arazibadi ye cogo ye k'a ka fotow yɛrɛ ye k'a bi cogo lajɛ ka kunu lajɛ kunmasuli dan de dɔn dɛ awa sederi mɔgɔ minnu ye ne ta prive la aw n'u caman bi aw bɛ baribekiyu yɔrɔ la aw bɛ sogojeni yɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ i tigɛlen de b'aw la mɛ hɔrɔnkan min b'u dan dɔrɔn ka tugu aw kɔ ten dɔrɔn sinɔn aw ka ideyolozi banna a mɛnna arazibadi ka ideyolozi banna a mɛnna walahi bilahi banna a mɛnna e ka laban cogo lajɛ dɔrɔn nin ye kunnagoya tamansere de ye nin de ye garamajigiya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a barika banna de pewu kana aw kana malinka ni arasibadi kɔnpare ɲɔgɔn na i tɛ kelen ye ne ɲa tɛ cɛ la rezo soso sanfɛ min bɛ malinka ɲa awa min pisanen don ka tɛmɛ malinka kan ɲa t'a cɛ la ye walahi awa ɲa t'a cɛ la ye rezo soso sanfɛ fana cɛ min n'i y'i tu malinka la n'an bɛ malinka to i bolo malinka tɛ kuma dɛ k'a fɔ ko an bɛ link si to i bolo ɲa t'a cɛ la ye rezo soso sanfɛ kan'i yɛrɛ sɛgɛn walahi anw ye arasibadi suteni yan malinka ye arasibadi suteni yan mais n'i tugura ɲamaden kɔ n'i ye dɔ kɛ a nɔfɛ i bɛna a ka ɲamadenya i bɛna a tamansere dɔn de la k'a fɔ ko nɔn ko jaa ala yɛrɛ i ma barika don nin na sinon afiriki bɛɛ tugura arasibadi kɔ mais a labanna cogo di maloya kunmasuli ale laban kɛra dɔrɔn ka taa musow dɔrɔn de ye nin muso ɲini sederi sigilen bɛ nin kan de kan dɛ ne y'o de fɔ n ko maa t'aw gosi cogo dɔn ka tɛmɛ ne de kan maa t'aw mina cogo dɔn ka tɛmɛ ne de kan aw bɛ fa kar'aw yɛrɛ la mɛ aw b'a dɔn ne ye min ye malinka tɛ kuma malinka ka kuma a bɛ mun de fɔ malinka bɛ a da don arazibadi da la ne kelen ka ta arazibadi la fo sederi bɛɛ a cɛma n'a musoma bɛɛ bilahi aw tɛ se ne la malinka fami cɛ kelen kana da don a la muso kelen kana da don a la mɛ aw tɛ se ne la aw barika bannen ni maa sutenera yan ni maliyɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka maa dɛmɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o ye arazibadi de ye nka laban filɛ e ka laban cogo lajɛ hali a ye cogo o ye makari ko ye hali arazibadi yɛrɛ bɛ maloya a yɛrɛ kun a yɛrɛ kun lajɛli a bɛ maloya a la an ni arazibadi tɛ kelen ye dɛ ala aw barika de banna aw kana arazibadi ni malinka kɔnpare ɲɔgɔn na e bɛ ka min fɔ e bɛ malinka dɔn ka tɛmɛ arazibadi kan e fɔlɔla ka malinka de ka malinka de suteni yan e abibu camu e fɔlɔla ka malinka de suteni yan wala mɛ i tun b'a kɛ pour que e ka se ka dɔn malinka ye jɔn ye malinka ye min ye i b'a dɔn wa malinka ye idéologie de hakilina dɔrɔn de i ɲɔgɔnna kɛmɛ nana k'a fɔ k'u nana malinka famille la k'u nana malinka de ɲini non malinka ye tolaya tɛ dɛ ayi anw mago tɛ malinka ye sidiri k'a fɔ ko an ye an mago de b'a la dɔrɔn ka se k'a dɔn nin dɔrɔn de ye malinka an mago t'o la dɛ an mago bɛ mun de la a bɛ ka min fɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye an bɛ baara kɛ n'o de ye anw minnu b'o ni mali maliyɛnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka arasibadi suteni a labanna cogo jumɛn de la bɛɛ b'a kunmasuli n'a maloya kɔnɔ a kɛra sababu ye hali jamana dɔw bɛ yen n'i ye maliyɛn tɔgɔ fɔ maloya ko dan de don e ka bɔ mali kɔnɔ ka na maa min tun bɛ maa ba yirika bɔ maa min tun bɛ afiriki bɛɛ lawuli yɔrɔnin kelen n'a kumana a kumakan dɔrɔn afiriki bɛɛ bɛ wuli ka jɔ n'o de kɛra dɔnkɛla ye sisan han maliyɛn dɔw bɛ ɲani la yan maliyɛn dɔw bɛ tɔɔrɔ la yan e ka bɔ mali kɔnɔ ka na espagne ka na faransi yan e m'olu ka kɔlɔlɔ ɲini e m'olu ka tɔɔrɔ ɲini fo ka taa kɛ dɔn ni tɛgɛrɛ de parce que hɔrɔnya banna bilahi hɔrɔnya banna wallahi hali sederi denmisɛnnin fitininw tɛ sɔn ras bath ye min kɛ bi n'olu bɛ sɔn k'a kɛ wallahi tɛ sɔn mais an bɛ cogo jumɛn na bi ras bath ta ye dɔn dɔrɔn de don parce que sujet t'aw bolo sujet t'aw bolo argument t'aw bolo propagande t'aw bolo a tɛ se ka faso jɔ awa hali faso ti kuma min yɛrɛ b'aw da nafa t'a la tugun parce que ni maa tigɛra maa la i bɛ kuma de ka sɛgɛn maa t'a ta ba la tugun parce que aw barika de banna o aw bɛna mun de fɔ maliyɛnw ye tugun sederi bɛna mun de fɔ maliyɛnw ye tugun k'a fɔ nin de ye faso taaɲɛ sira ye sederi bɛna mun de fɔ maliyɛnw ye n'a bɛ don mɔgɔw hakili la mɔgɔw fɛn o fɛn kunkolo b'a kan da la i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est fini sederi ko tɛ yen tugun e bɛ maninka de ni sederi kɔnpare ɲɔgɔn na non e bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn de sinon e b'a dɔn ne bɛ yen e b'a dɔn malinka famille bɛ yen e b'a dɔn malinka bɛ yen cɛ min bɛ boli cɛ min bɛ boli ou bien cɛ min bɛ siran k'a ka kɛlɛ dabila o tɛ malinka famille ye dɛ anw ma don muso ɲini kama anw ma don jama ɲini kama anw donna de hakilina min n'an y'a ta n'a bɛ maaw nafa maaw y'a faamu i m'a faamu anw b'a kɛlɛ kɛ don nataw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ tun bɛ yan k'a tɔgɔ ko malinka a y'a nin di jamana in ma mais maa t'a yɛrɛ dɔn dɛ ras bath ale min bɛ kɛnɛ kan ale min bɛ kɛnɛ kan bi n'aw tugulen b'a nɔfɛ dɛ a labanna cogo jumɛn de la o de filɛ dɔn n'an bolo europe yan o de ye avion ta ka bɔ mali kɔnɔ ka n'i jigin faransi yan ka taa tile dɔn na ka si dɔn na parce que kunnagoya dan de don dɛ maninka tɛmɛ maninka la bilahi maninka tɛ e jaabi e anw sɔrɔ mali ka ko kɛlɛ kɔnɔ de ka don ka bɔ ka na k'an sɔrɔ n'i y'a mɛn ras bath kɛra ras bath ye anw de don dɛ alors e ye mɔgɔ kura de ye sederi kɔnɔ ne b'o de f'i ye e ka dɔgɔn wallahi e tɛ se ka ne kɛlɛ surtout k'i ɲɛsin malinka ma e tɛ se ka ne kɛlɛ surtout k'i ɲɛsin malinka ma bilahi e b'a dɔn ne ye min ye e b'a dɔn ne capable don ka min kɛ abicamu e b'o dɔn ka n'i sigi video kɔnɔ ka kuma ni cɛya ye o tɛ dɛ e b'a dɔn ne aras 24 ye soldat min bɛ maninka bolo a tɛ siran a tɛ bagabaga n'a ko a bɛ ko ko kɛ a b'a kɛ fo ka se a dan na a b'a kɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment a ye nin ko in kɛ fo k'a dama tɛmɛ ni maninka b'i gosi a t'i gosi ten dɛ a b'i gosi de fo i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ sisan ko n'i m'a to tan n bɛ sa awa ne yɛrɛ b'o kɛ cogo de la maaw t'aw gosi yɔrɔ dɔn dɛ ne de b'a dɔn sederi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne ye min kɛ sederi kɔnɔ e t'o ɲɔgɔnna kɛ fo ka diɲɛ wuli hali ni e ye san kɛmɛ de kɛ sederi kɔnɔ e tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ ras bath ye anw ye mago min ɲɛ ras bath ye e b'i si kɛ sederi kɔnɔ e tɛ se k'o ɲɔgɔnna ɲɛ arazibadi video kɛ t'a ɲɛ ye jama bɛ n kɔ t'a ɲɛ ye barika de ye tiɲɛ ye an mago bɛ barika ko de la i ka kɛ cɛ ye aw tɛ ko muɲu aw tɛ se ka ko yɛrɛ dilan aw aw tɛ se ka ko yɛrɛ tiɲɛ aw b'aw ɲɛ don malinka fami la malinka fami jumɛn fɔlɔ est ce que i hakili bɛ yen i ka commentaire n bɛ min f'i ɲɛna taa commentaire wɛrɛ ɲini ka na nin commentaire in tɛ bilahi ne publication dɔrɔn de k'aw kan dɛ walahi n'o de fɔ n ko dɔlɔw bɛ ne bolo arazibadi kan dɛ ni mali bɛɛ kumana ka sɛgɛn ne ka foyi t'a la preuve de bɛ ne bolo arazibadi b'a dɔn jɔn de ye malinka ye jɔn de tɛ malinka ye arazibadi b'a dɔn ani jɔn de kumana ani jɔn de ma kuma arazibadi b'o kalama ka tɛmɛ e kan arazibadi b'o dɔn ka tɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen kan e hakili la anw bɛ manamanakan de la yan kuratanw ɲɛna anw nana ɲɛnamaya kɔnɔ k'an ta kɛ tulonkɛ ni yɛlɛ de ya k'an ta kɛ dɔn ni muso ɲini dɔrɔn de ya mais non anw nana baara de kama ɲɛnamaya kɔnɔ ka na ka mako ɲa n yɛrɛ ye ka mako ɲa jamanadenw ye voilà maa joli de tugulen bɛ arazibadi kɛ kɔ bi n'u bɛ sufuransi dama kɔnɔ sufuransi tan ni fila n'u b'a kɔnɔ han sufuransi min bɛ sederi mɔgɔw la ani tɔɲɔ mun b'u kan ani kɔlɔlɔ mun b'u ani degun min ni maloya mun b'u kan a tɛ mɔgɔ si kan tugun voilà ni kunmasu ni kodɔnbaliya yɛrɛ tɛ e donna kɛlɛ kɔnɔ kun dɔ de kan hakilina dɔ de kan o hakilina tɛ ka lawaleya o hakilina tiɲɛna a mɛnna o sira bilala a mɛnna mun de b'a to hali bi ni e bɛ kɛlɛ kɔnɔ ne fana barika de ma ba komi arazibadi kɛcogo parce que a mana kɛ cogo cogo dɔ fitini min bɛ arazibadi ko taa aw ko kɔ aw de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a cɛ ka na dɔn na yan aw de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a cɛ ka na ka to aw musokɔrɔbaw de yɛrɛ a la yan a sinon anw bɛ jamana in kɔnɔna na yan dɛ boîte bɛ yan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yan anw bɛ jamana in kɔnɔna na yan i y'a ye wa donc e hakili la malinka bɛ dɔn kɛ komi arazabadi kɛ cogo wa mais non an tɛ siran cɛ ɲɛ an tɛ siran muso ye i b'a ɲini diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'an sɔrɔ yen a sederi cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan barika bɛ jɔn kelen de la jɔn kelen de bɛ se ka kuma ka mɔnɛ bɔ jɔn kelen de bɛ se ka mago ɲa mɔgɔw ye hali sederi kɔnɔmɔgɔw aw nana k'a fɔ ko jamanajɔ ou bien développement jamana bɛ développer ni dɔn de ya jamana bɛ développer de ka avion ta ka n'i sigi jamana wɛrɛ kan France ma dilan fu dɛ baara de don baara de ye France jɔ cɛsiri de ye France jɔ maa dɔw de nin tɔɔrɔ a la a ye avion ta ka n'o jamana kelen de kɔnɔ ka na dɔn na maliyɛnden joli de ye mali bila gɛlɛya ni tɔɔrɔ kama maliyɛnden joli bolila a n'a musoman n'a cɛman ka kogoji ta ka na jigin France yan n'u bɛ baara la yan n'u bɛ soli ka wuli la yan han n'i ma mago ɲa mɔgɔ wɛrɛ ye n'i dɛsɛra jamana ko kɛlɛ la maa minnu kɔni bɛ sederi kɔnɔ ni tɔɔrɔ y'u labɔ faso kɔnɔ ka na jamana kɔkan yan ne hakili la n'i nana i b'olu ka gɛlɛya de ne hakili la n'i nana i b'olu ka gɛlɛya de ɲɛɲini a ye n kɔnɔ tan dɔɔni ne hakili la n'i nana jamana in kɔnɔ e kan k'a ɲini k'a dɔn kun mun y'o labɔ o kun bɛ ɲɛɲini cogo jumɛn de la pour que i ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka e bɛ n'i ta kɛ baritaga de ye e bɛ n'i ta kɛ dɔn de la ko arasta dɔn arasta dɔn yɔrɔ jumɛn erege dɔn yɔrɔ jumɛn han e taara fara minnu kan ka dɔn kɛ olu ye baara de kɛ ninnu tilalen de don baara la bilahi ninnu tilalen don baara la pewu ninnu tilala de y'u cɛsiri de ka kɛlɛ kɛ pour que ka mako ɲɛ u yɛrɛ ye ka tila e taar'i jɔ o kɛnɛ de kan maloya ni kunmasuli a lajɛ kɛ n'a fɔra k'a fɔ arasta aw de bɛ arastaw tɔgɔ tiɲɛ o arasta ye de yɛrɛdɔn ani cɛya ani kɛwale ɲuman ka k'i yɛrɛ ye bilahi arastaya ye o de mais e ta tɛ arastaya ye dɛ e ta ye dɔrɔguta de ye e ɲɛ t'a la hali i tɛ ko a fari lajɛ kɛ arasibadi fari lajɛ dɔrɔn aw ni alahutala cɛ mɔgɔ bɛ su ni ɲɛnama kɔnpare ɲɔgɔn na hali mɔgɔ min tɛ faliw minyɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ min olu sen kɔnɔ da de b'u kojugu kunkolo de biri ka min e b'o kalama e b'a dɔn maninka ye cɛ min ye e b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛw b'o dɔn min sɔnna o min ma sɔn bɛɛ b'a dɔn malinka ye min ye malinka fami ye min ye hali n'a danna muso kelen de la bilahi n'a kumana yɔrɔ yɔrɔ a bɛ lamɛn awa n'a ko a bɛ ko ko sɛgɛsɛgɛ k'a lase a dan na ka kɛlɛ kɛ ko ko la a b'a kɛ papaga tɛ bɔ a la a b'anw de kɔnpare ɲɔgɔn na fadensago dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko sederi kunfinw ni lagalagatɔw faralen ɲɔgɔn kan ko sederi ko i bɛ n'i jɔ k'a fɔ i bɛna arasibadi ko kuma fɔ ne ye e m'a sɔrɔ anw ye baara min kɛ sederi kɔnɔ e bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ i tɛ sederi maabaw ɲininka simaga ninnu bɛɛ ɲininka ne ye min ye i b'a dɔn sederi kɔnɔ ne kapabulen don ka min kɛ ani capacité min y'a ani puissance min tun bɛ ne la sederi kɔnɔ a dogolen tɛ sederi cɛman n'a musoman bɛɛ la aw ye maa kuraw de ye sederi kɔnɔ dɛ donc anw tɛ maa kuraw ye sederi kɔnɔ awa anw ma don sederi kɔnɔ dɛ mais anw y'u défendre n ko hali kunu aw ye ne ladon aw ka gurupu kɔnɔ kunu aw ye ne ajouter aw ka gurupu kɔnɔ mais o t'a to ni ne ye arasibadi publier ni n t'a ci ka taa parce que ne ka nimoro b'aw bɛɛ bolo aw tɛ ɲɛ ne kɔ aw ka kɛlɛ tɛ se ka taa ne kɔ aw b'o dɔn ne b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'o dɔn aw de b'a ɲini ka ne yɔrɔ ɲini pour que ne ka don aw ka gurupuw kɔnɔ aw de ye ne ajouter gurupu kɔnɔ ne dun ye n ka publication kɛ ka taa fili aw ka gurupu kɔnɔ aw tila ka n retirer wa hali sini tugun aw bɛ tila ka ne ladon aw b'o dɔn ne b'o dɔn bilahi walahi n'aw ye gurupu sigi ni ne t'a kɔnɔ aw b'a dɔn aw tɛ taa yɔrɔ si aw b'a dɔn aw tɛ taa yɔrɔ si parce que information kɛmɛ bɛ yen hali n'a man di aw ye hali n'i b'aw gosi information ninnu kɔnɔ de a ka d'aw ye o ka taa jigin aw ka gurupu kan jɔn de b'a partager ka taa eh, ne bɛ gurupu fɛn fɛn ne tɛ kuma gurupu kan mais ne bɛ n ka publication de kɛ ka taa bila gurupu kan ɛ eh, kunu aw minnu ye ne ajouter gurupu kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn min ye ne ajouter gurupu kɔnɔ sederi ɲɛmɔgɔ dɔ de don sederi président dɔ de don ne t'a fɔ mɔgɔ kana ne ladon gurupu kɔnɔ dɛ mais ne ka publication fɛn fɛn b'a kɛ n bɛ taa fili o gurupu kelen kan a bɛnna aw ma a ma bɛn aw kan ne ka foyi t'a la parce que ne ta ye jamana ko de ne ta ye mali ko de ne ta tɛ mɔgɔ ko ye ne ta tɛ k'a fɔ ko n mago bɛ jama de la ka jama ɲini ne ta t'o ye dɛ parti pris tɛ ne bolo dɛ mais arasibadi kɔni a ka ɲamadenya bɛ kɛnɛ kan o siga ka bɔ bɛɛ la a ka ɲamadenya ani k'a yira la k'a fɔ ko halala yɛrɛ tɛ danbentan de don kodɔnbali de don lagalagatɔ de don o kɔni bɛ kɛnɛ kan o dogolen bɛ jɔn de la e k'a fari lajɛ kɛ i ni alahutala cɛ nin de ye révolutionnaire ye maa min tun bɛ maliyɛn bɛɛ labɔ n'a kumana faamaw bɛ tranble de n'a kumana minisiriw bɛ tranble de n'a kumana perezidɛnw bɛ tranble de o de laban cogo filɛ nin ye o arasibati kelen in a laban cogo filɛ maliyɛnw k'a lajɛ o de y'a to diɲɛlatigɛ ko o ko n'i b'a la i janto i yɛrɛ la a lajɛ maa minnu tugur'i kɔ u tugur'i kɔ hakilina jumɛn de kan u tugur'i kɔ pour que i k'u dɛmɛ k'u ka hakɛ de ɲini mɛ ni e kɛra k'olu feere de ni e kɛra k'olu trahi dibi la de ni e y'i ta kɛ muso ɲini de y'a kɔnɔna na laban cogo bɛ tan de awa a ma hali daminɛ fɔlɔ e bɛna fɛn ye i ɲɛ na min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye a bɛ caman e hakili bɛ laban sediri kɔnɔ de yan e tɛ laban sediri kɔnɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn e b'a dɔn hakilina min bɛ e la idolozi min bɛ e kun na o ye malika ka idolozi de e b'o dɔn ne b'o dɔn awa mɔgɔ wɛrɛw b'o kalama hali sediri mɔgɔ wɛrɛw b'o kalama k'a fɔ e tɛna laban sediri kɔnɔ voilà i bɛna waati de k'a kɔnɔ mɛ i bɛ tila ka bɔ sediri kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min n'arasibati bɛna ɲɔgɔn atake yan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye e de ye voilà afiriki bɛɛ tun b'aw kɔ mɛ aw tora malinka fami la a labanna cogo di a labanna cogo di cɛ n ko n bɛ min fɔ n bɛ se kuma la o tɛ kunnadiya ye dɛ ayi jamaba bɛ n bolo jama barikantan o bɛ n bolo ko a ka ca ani barika bɛ jama la i tɛ kelen ye dɛ aw bɛ min nɔfɛ barika t'o la aw minnu bɛ ka tugu a nɔfɛ ɛseke barika bɛ aw la barika t'aw la o ne bɛ min fɔ aw ɲɛna malinka i dabɔ malinka ko la hali bi a ye malinka lajɛ k'a to yen ne de bɛ yan aw kɛlɛli kama awa ne b'aw to yen de ka tan dɔ ta ka n ka ci wɛrɛw ɲɛnabɔ parce que ne y'a dɔn aw barika banna nafa t'aw la mɛ ani bɛ ka ani n b'aw to yen u bɛ ɲinana aw kɔ n ma ɲinɛ aw kɔ dɛ walahi ne ma ɲinɛ sederi kɔ ne b'aw kɛlɛ fo yɔrɔ ko fo ka nɔgɔ bɔ la je dis je répète ne b'aw kɛlɛ fo yɔrɔ min en tant que n'aw ye mɔgɔw de tɔɲɔ en tant que n'aw nana ka malidenw kun mayɛlɛma ka tila k'u trahi de ne b'aw kɛlɛ fo yɔrɔ min ne m'aw bila fɔlɔ dɛ ne m'aw bila aw bilatɔla fana tɛ bɛɛ k'o bila i kun na n'a bɛ min kun na de k'a fɔ ko non ne ɲinɛna sederi ko kɛlɛ kɔ ka ɲinɛ sederi ko kɛlɛ jumɛn de kɔ non non non non non i tɛ anw tɔɲɔ i tɛna ka anw trahi k'a fɔ ko i bɛ taa i tɛna ka na k'a fɔ ko i bɛna malidenw de feere k'o wari ta k'o dun k'i sigi k'i laban cogo bɛ ɲɛ dɛ i bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi dɛ walahi ne y'o de fɔ n ko dalilu bɛ ne bolo arasibati kan min b'a to hali bi ma bɔ ni olu ye mɔgɔw bolo ko danniko kuma ni jɛnɛko kuma an tɛmɛn'o kuma kan o an tɛmɛn'o kuma kan o wala wideyo mani min tun bɛ sederi bolo a tun bɛ jɔn bolo an tɛmɛn'o bɛɛ kuma kan o mɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi arasibati b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ nin wideyo in ta i k'a d'a ma a ka nin yɔrɔ in lamɛn ko jɔn de ye malinka ye jɔn de tɛ malinka ye ani malinka kumana u bɛ ma kuma wa ani min ye ɲɔgɔn ye o de ye malinka ubiyɛn o tɛ malinka ye wa arasibati b'o dɔn ka tɛmɛ ne ni e bɛɛ lajɛlen kan a bɛ nin bɛɛ la n'i ye malinka tɔgɔ fɔ a ye bilahi a ja bɛ tigɛ bi a bɛ sogo jeni yɔrɔ la dɛ mɛ a ka sogo ta dɔrɔn ka don a da kɔnɔ e k'a yira a la e ka hali malinka ko kuma lawuli walahi o sogo in bɛ kunaya a da kɔnɔ dɛ parce que a b'a dɔn i bɛ ka cɛ min tɔgɔ fɔ il est plus puissant sur les réseaux sociaux walahi maa puissant tɛ ka tɛmɛ réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ puissant tɛ ka tɛmɛ malinka kan awa soldaw yɛrɛ b'o kɛ cogo de la anw yɛrɛ b'o kɛ cogo de la anw pisanen don ka tɛmɛ soldat bɛɛ kan réseaux sociaux kan fanɛnitɔ la banɛnitɔ la de anw pisanen don ni mɔgɔ min dalen b'a yɛrɛ la e k'i to anw na dɔrɔn e b'i to anw na dɔrɔn n'i y'i to anw na i bɛna dɔn de la k'a fɔ ko ja malikafan ye mɔgɔ ninnu i man ca mais i tɛ lamaga dɛ mun de nɔ ye barika ani cɛsiri barika ani ka ku i yɛrɛ bolo nin de ye mandenkaya ye nin de ye cɛbakɔrɔya ye voilà nin de don nka on verra i ka nin commentaire nin commentaire in t'a ɲɛ wallahi e b'a dɔn ras bath kɔni hali su su su nafa bɛ su la de ka tɛmɛ ras bath ɲɛnama kan bilahi voilà nafa bɛ su la de ka tɛmɛ ras bath kan e mɔgɔ min si sera fo san bi naani na de o kɔfɛ de e fa yɛrɛ kɔni e b'o comparer mɔgɔ wɛrɛ la han e si bɛ fo san bi naani e selen kɔfɛ san bi naani na de i fa yɛrɛ kɔni ka sɔn k'a fɔ ko wa ko karisa ye n den ye parce que o moment la jama b'a nɔfɛ o moment la minisiriw bɛ siran a ɲɛ parce que maliden ɲumanw de tugura a kɔ kɛlɛkɛlaw de tugura a kɔ fasokanunaw de tugura a kɔ o moment la cɛw de tun b'a kɔ o moment la n'o ye anw n'an ɲɔgɔnna caman ye n'o ye anw n'an ɲɔgɔnna caman ye anw mandenkaw an minnu t'an ka dignité falen foyi la anw de tugulen tun b'a kɔ o moment la n'i ye faso sɛ n'i ye fasoko kɛlɛ bila an b'i bila dɛ n'i ye fasoko kɛlɛ bila dɔrɔn an b'i bila voilà donc nin de don k'a yira i la k'a fɔ i ka commentaire nin tɛ commentaire ye e ka malinka ni ras bath i photow lajɛ dɔrɔn i photow lajɛ ou bien i ka ne yɛrɛ jɔlen ne yɛrɛ jɔlen de filɛ nin ye dɛ montage tɛ foyi tɛ ne yɛrɛ de jɔlen filɛ nin ye awa ne ni e ni ras bath hali ne cɛ ka ɲi n'aw ye o ye kelen ye n visage ka fisa n'aw visage ye ɔ n bɛ se ko la ka tɛmɛ aw kan n bɛ se ka ko tiɲɛ ka tɛmɛ aw kan n bɛ se ka ko dilan ka tɛmɛ aw kan fana awa n ka farin n'aw ye fana n bɛ ko dɔn fana ka tɛmɛ aw kan fana e ni ras bath bɛɛ lajɛlen o ni malinka ye kelen ye malinka b'i da don aw da la fugariya ni namiya la jamana kɔnɔna ras bath y'a donta mali y'a donta mali y'a bɔta bɛɛ t'a dɔn jamana in bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɛ degun min kɔnɔ nka ras bath nana k'a fɔ ko an bɛ situation min na bi transition bɛ ka taa taabolo min na fo jamana ka yɛlɛma ka k'o kɛ cogo di han moment min na ale bɛ wuli k'a fɔ ko faransi y'a donta a y'a bɔta ɛ n ko an b'o tile de la bi an b'o waati de la bi fanga min tun bɛ o fanga de tun ma sɔn ras bath fana taama n'o ma sɔn e taama maa dɔ sɔrɔla min nana e ka hakilina ɲɔgɔnna lawaleya tugun e ma se ka tugu o tigi kɔ e tun bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ o i tun bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ voilà mais aw ka kumakan aw bɛ ka manamanakan fɛn o fɛn fɔ o tɛ se ka transition in fana trembler ka bɔ a nɔ la dɛ voilà n'a n'a ka faden sagoya yɛrɛ tɛ ras bath yɛrɛ kan ka avion yɛrɛ ta k'a fɔ k'i bɛna jigin faransi yan hali n'i nana i bɛna kow de ɲɛɲini ka se k'a dɔn mun de gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen ou bien mun de bɛ mali ni faransi yɛrɛ cɛ e ka se k'a ɲɛdɔn maliyɛndenw bɛ bɔ kɔlɔlɔ jumɛn de kɔnɔ transition in bɛ laɲini jumɛn de nɔfɛ e ka se k'o dɔn ɛ e b'i ta kɛ dɔn de e bɛn'i ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni fɛn de lariga tɛ passé dɛ n bɛ message jɔ yan parce que n bɛ pɔn jukɔrɔ nin ye kelen ye a b'a fɔ abdu ɲangi ye ko an y'a abdu ɲangi an y'a ka video ye suro an y'a ye n ye faamuyali caman sɔrɔ a la ko mais abudu ɲangi ma ko a ka kɛ cɛ ye a ka kɛ cɛ jɔlen ye ouais n'a b'a fɛ ka kɛ mandenkaw de ye a ye kɛlɛ min ta a tɛ taa cɛya kɔ dɛ bɛɛ tɛ sɔn a ta ma wa bɛɛ t'a kanu o sira kan fana mais tiɲɛ ye kelen de ye mais a ka kuma kɔnɔ yɔrɔ kelen de bɛ yen ne ma min faamu abudu ɲangi ka kuma la yɔrɔ min na a bɛ k'a fɔ mahi ma ko mahi tɛ hypocrite ye ko mahi ni tɔw tɛ kelen ye ni maa ye turerisiw ni jihadisiw defa a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye mahi de ni mahi ni mahi tɛ eh, hypocrite ye ni mahi tɛ turerisi ye ne t'a dɔn i bɛ karamɔgɔ jumɛn de ɲini k'o kɛ turerisi ye k'o kɛ jihadisi ye o karamɔgɔ tɛ yen non o karamɔgɔ tɛ yen n'i bɛ kɛlɛ kɛ abudu ɲangi nin kɛlɛ in i y'an sɔrɔ a kɔnɔ de awɔ an b'a kɔnɔ yan e ye vocali ba kelen joué o vocali anw y'o joué yan k'o gosi yan i b'i tilen de i b'i tilen de e tɛna fɔ k'a fɔ i bɛna mahi sen bɔ nin na n'i ye mahi sen bɔ nin na o kɔrɔ ye de e fana b'a fɛ ka laɲini dɔ de ɲini laɲini min yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ min jɔra arasibadi la o kana jɔ i la dɛ anw ɲɛ dɔ fɛ dɛ min jɔra arasibadi la o kana jɔ i la dɛ e tɛ se ka mahi majamu yan ka tɔw lagosi e tɛ se ka yira k'a fɔ ko non ko faamubaliya de bɛ mahi fan fɛ u bɛ taa kuma min fɔ mahi ye ko peut-être o expliquer cogo mahi ye ko o de ma bɛn ko sinon ko mahi tɛ nin ko in defa ne y'i ka video in lajɛ fo k'a ban de depuis y'a daminɛ fo k'a ban i ye min fɔ kuma in tɛ tiɲɛ dɛ mahi ale de ye turerisiw defa yan mahi de ko ko k'u bɛ ka baara min kɛ kɔrɔn fɛ k'an balimaw n'an sinjiw faga ko fagacogo ko ala bɛ barika don o la ala bɛ barika don jamana in na k'a sababu kɛ i bɛ ka mɔgɔ minnu bolo tigɛ i bɛ ka mɔgɔ minnu bolow tigɛ e ma mahi ka vocaliw lamɛn yan han ni turerisi bɛ yen mɔgɔ bɛ tɛmɛ mahi kan han n'i bɛ terorisiw gosi ka jahiliw gosi ka mali tibagaw gosi n'i tɛmɛna mahi kan i bɛ jɔn de sɔrɔ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ donc kana fɔ i bɛ mahi bɔ karamɔgɔ tɔw cɛ la karamɔgɔ minnu bɛ bi n'u bɛ ka kuma olu y'a sɔrɔ mahi kumana ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ mahi ye kumaw fɔ kuma minnu ka farin kuma minnu yɛrɛ c'est-à-dire hakilima si hakilima si t'a faamuya k'a fɔ k'o bɛ se ka fɔ jamana kɔnɔ o tigi hari dɔ bɛ ka kuma minbari sanfɛ donc i tila i ka kɛlɛ kɛ i tilen i ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'a fɔ transition ka kɛlɛ transition ka kɛlɛ tɛ dɛ nin ye jamanadenw ka kɛlɛ de ye anw jamanadenw ka kɛlɛ de don kɛrɛnkɛrɛnya na anw mandenkaw k'an yɛrɛ bɔ bolo la k'an bɔ silami nafigiw ni silami kafiriw bolo k'u bɛ ka hakilina min lawaleya ko yan tɛ awa a tɛ lawaleya yan hali n'a sɔrɔ a bɛ kurana kɔnɔ ko an tɛ sɔn a ma parce que anw ka jamana tɛ kurana a kiri tɛ tigɛ ni kurana ye c'est ça la vérité i b'i jɔ ka tiɲɛ de fɔ dɛ e tɛ karamɔgɔ dɔ gosi k'a fɔ i bɛ t'i dulon karamɔgɔ kafiri dɔ la e tɛ se ka bɔ ka karamɔgɔ dɔ neni k'o dɔgɔya k'o mankutu tiɲɛ ka tila k'a fɔ karamɔgɔ min kumana ka tɛmɛ bɛɛ kan karamɔgɔ min ye kojugu ka kojugu suteni ka tɛmɛ bɛɛ kan karamɔgɔ min ye eh, jihadisiya suteni ka tɛmɛ bɛɛ kan karamɔgɔ min ye terorisiya eh, suteni ka tɛmɛ bɛɛ kan k'a fɔ ko e bɛ kuma bɛrɛ bɛrɛ o kɛrɛfɛ k'o kɛ komi o yɛrɛ ma fɛn kɛ k'o kɛ k'a fɔ ko defo yɛrɛ t'o la defo min bɛ mahi la a ɲɔgɔnna tɛ mali karamɔgɔ si la defo min bɛ mahi la a ɲɔgɔnna tɛ mali karamɔgɔ si la voilà mahi kan ka da k'a kan tigɛ de mahi kan ka jɔ k'a faga de mahi kan ka jɔ k'a tire de e tɛ se ka mahi k'a fɔ ko e bɛna mahi de bɔ tɔw la ka mahi kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ɲuman yɔrɔ jumɛn est ce que e bɛ ka kɛlɛ sugu min kɛ fɔlɔ est ce que e b'a dɔn i tɛ taa mahi ka vocaliw ta fɔlɔ k'u lamɛn mahi ye kumakan minnu fɔ ka tɛmɛ i tɛ taa olu ta fɔlɔ k'u lamɛn ou bien i bɛ jama ɲini de la abudu ɲangi non o tɛ passé n'i ko i bɛ kuma jɛngɛ anw yɛrɛ de bɛ bɔ i kama n'i ko i bɛ kuma jɛngɛ an bɛ bɔ i kama de parce que anw ta ye jamana ko de ye a tɛ jɛngɛ dɛ a tɛ jɛngɛ an ye nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ ka e to balo la yan k'i to journalisiya la yan nka bi n'i nana transition kɔnɔ k'a fɔ i fana b'i sen don kɛlɛ kɔnɔ i b'i tilen de ka taa kan'i jɛngɛ ni kafiri bɛ yen mahi de ye kafiri ye ni jahili bɛ yen mahi de ye jahili ye ni terroriste bɛ yen mahi de ye terroriste ye c'est ça donc karamɔgɔ ninnu ye kafiriw de ye anw ka jamana ye jamana min ye pays laïque de don voilà donc kana fɔ i bɛ kuma munumunu an y'i ka fɛn bɛɛ lajɛ an ɲɛ b'i taacogo la dɛ e ma yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ e bɛ k'i ka kumaw bamayɛlɛma k'a kɛ komi fɛn wɛrɛ de don non sentiment tɛ o jamanajɔ sentiment de bɛ yan sentiment tɛ o jamana si m'a yɛrɛ sɔrɔ sentiment kɔnɔna na bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ de soit nin ko in ka dabila soit a bɛ kɛ min ye a ka k'o ye mais journaliste dɔ kan'i sigi k'a fɔ ko wayi ko e bɛna mahi ta ka bɔ tɔw cɛ la e bɛ jɔn kɛlɛ e bɛna jɔn de kɛlɛ maa tɛ ka kuma eh, terroriste ko la wa maa ma dankari terroriste ko la mali ko la ka tɛmɛ mahi de kan a vocaliw bɛ yen de voilà a vocaliw bɛ yen n'i t'o dɔn n b'o kɔni f'i ye a vocaliw bɛ yen k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu a vocaliw bɛ yen voilà n'a ye ŋɔnɔ ta c'est ça donc n kɔni bɛ min fɔ mahi sen b'a la bi a sen b'a la sini n'i bɛ siran yanni i ka engagé ka taa ɲɛfɛ a dabila dɛ anw tɛ siran dɛ o t'an bali ka d'an faso kɔnɔ dɛ parce que kɛlɛ in sentiment t'a la fɛn tɛ ɲini kɛlɛ in kɔnɔ i b'i ka dignité dɔrɔn de matarafa i ka danbe n'i ka yɛrɛmahɔrɔnya an'i ka jamana i b'o dɔrɔn de makara n'o tɛ yan n'i ko ko i b'i bɛrɛ bɛrɛ karamɔgɔ dɔ de kɛrɛfɛ ka karamɔgɔ dɔ ta a tɛ pase ni karamɔgɔ ninnu bɛɛ kɛlɛ mali karamɔgɔ depi ala k'u da u ma mali ka hɛrɛ ɲini n'u yɛrɛ kun de tɛ depi ala k'u da u mago tɛ malidenw yɛrɛ la olu yɛrɛ bɛ ka silamɛya min fɔ nin yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ ye u bɛ ka min fɔ de silamɛya yɛrɛ tɛ kafiriw de don kafiriw de bɛ minbari sanfɛ n'u bɛ ka jamana lagosi ka nin jaha jihadisiya k'o soutenir cent pour cent kafirifinw de don média france 24 kafiriw de don voilà n'i y'a ye cɛ min ye video k'i kan ne ma bɔ o kama fɛn wɛrɛ tɛ o parce que ne yɛrɛ ɲa bɛ e abdu ɲangi yɛrɛ tacogo la n'i ma ɲa k'a fɔ ko i bɛ nin kɛlɛ sugu kɛ i tilen de ka kɛlɛ kɛ kɛ cɛ de y'i ka kɛlɛ kɛ voilà mais n'i ko i bɛ mayi sama ka bɔ a la dɔrɔn i bɛ kɛlɛ tɔ bɛɛ tiɲɛ n'i dun ye mayi sama ka bɔ a la i b'anw jɔlen sɔrɔ sira la i b'anw jɔlen sɔrɔ sira la a bɛ tɛmɛ procureur ye mayi yɛrɛ wele k'a interpeller k'a ɲininka kumakan na e bɛ se k'o mayi kelen sama ka bɔ tɔw cɛ la cogo jumɛn de la e nana kɛlɛ kɔnɔ bi n'e ko ko e bɛ tɔw sama ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ o bɛ faamu cogo di han o tɛ faamu o tɛ se ka passer ten o voilà e yɛrɛ dun ko ko e bɛ nin tɛrɔrisiya ko i b'a kalama maa caman bɛ jihadisiya kɔnɔ i b'a caman dɔn e b'a caman dɔn connaissance bɛ e n'a caman ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ tila ka n'i sigi karamɔgɔ minnu bɛ k'o défendre tugun ka tila k'a fɔ tugun o karamɔgɔ kelen ninnu e bɛ kelen sama ka b'u cɛ la e b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn n'i siranna i bɛ kɛlɛ in jɔ de dɛ mais siran tɛ kɛlɛ in na dɛ awa kɛlɛ in ban waati t'a la i bɛ kɛlɛ de kɛ n'i sɛgɛnna waati min i b'a bila n'i ye lafiya sɔrɔ waati min i bɛ continuer kɛlɛ in y'o dɔrɔn de ye n'o tɛ sɔrɔdasiw kana da ka marifa sa de foyi tɛ se ka ban fo malidenw de ka wuli ka nin karamɔgɔ ninnu kɛlɛ kumakan minnu b'u da ani hakilina minnu b'u la k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ c'est ça anw bɛ faransi yan anw bɛ ka vi yan ko anw bɛ yan bɛ ka vi yan c'est ça eh, o y'an bali sali la o y'an bali sun na o y'an bali fɛn bɛɛ lajɛlen na e ne jɔlen filɛ yɔrɔ min na montparnasse e diɲɛ mɔgɔ qualité bɛɛ bɛ yan diɲɛ mɔgɔ qualité bɛɛ yan nation bɛɛ bɛ yan a nation bɛɛ bɛ yan an ka jamana don an ka jamana wulilen b'an bolo aw bɛ n'aw jɔ manamanakan fɔ la k'a fɔ maa minnu y'an ka jamana maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye k'an ka jamana ci maa minnu kɛra sababu ye k'an ka jamana don dingɛ kɔnɔ k'a fɔ ko aw bɛna olu sankɔrɔta diɲɛ mɔgɔw kun na o ye nkalon de ye o tɛ passer o n bɛ min f'i ɲɛna kana mayi sen bɔ a la dɛ mayi sen tɛ bɔ a la bi a sen tɛ bɔ a la sini n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ yen i sigi i ka lajɛ kɛlɛ in na a banna mais n'i nana k'a fɔ i bɛ kɛlɛ in taranbile ka taa sira dɔ kan i bɛ karamɔgɔ dɔ gosi ka mayi ta ka mayi ta ka bɔ a la ne bɛ mayi ka jama de nɔfɛ an tɛ mayi ka jama nɔfɛ an tɛ maa si ka jama nɔfɛ anw k'an yɛrɛ kun de a bɛnna min ma o de a ma bɛn min ma o de don min b'a partager i k'a partager n'i t'a partager anw tɛ ka plaisir kɛ mɔgɔ si anw bɛ plaisir k'an ka jamana kɛ parce que france ye plaisir k'u ka jamana de ye o de y'a to u ka jamana jɔra amérique ye plaisir k'u ka jamana de ye o de y'a to u ka jamana jɔra mais anw ka jamana kɔnɔ an bɛ plaisir de kɛ mɔgɔ ye n'i ye plaisir dun kɛ mɔgɔ ye i y'a kɛ mɔgɔ de ye o donc n'o kan ka dan min kari jamana la a bɛ dan kari jamana de la aw bɛ avancer ka taa yɔrɔ jumɛn an tɛ taa yɔrɔ si donc n bɛ min f'i ɲɛna abdu ɲangi ne y'i ka video bɛɛ lajɛ mais mayi ko yɔrɔ la n m'o yɔrɔ faamu n m'o yɔrɔ faamu dɛ o ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ yanni an fana ka kari ɲɔgɔn na n'an dun karila ɲɔgɔn na a tɛ diya dɛ ne b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu aa an bɛɛ bɛ sira kelen fɛ non an tɛ sira kelen fɛ depuis surɔ i yɛlɛmana ka kumaw bamayɛlɛma i ye kuma bamayɛlɛma depuis surɔ karamɔgɔ ninnu bɛɛ kɛnɛ a bɛɛ terroriste a bɛɛ jihadiste donc an tɛ se ka supporter ok donc nin de tun don abibu camu n bɛ yan n tɛ taa n tɛ maa ci bilahi a y'aw pɛrɛn dɔrɔn bi tɛ sini tɛ mais ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na fɔ yɔrɔ min n b'a dɔn e bɛ bɔ CDR kɔnɔ siga foyi t'a la walahi ne de bɛ document rempli ka d'i ma i bɛ bɔ CDR kɔnɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn voilà donc nin de don an bɛ pɔn jukɔrɔ yan sali internet merci